igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma ana m ekele unu na-asịkwa dịka m si na-asị kwamgbe kwamgbe na ọ ga-adịrị unu mma na eke ọ ga-adịrị unu mma n'ori afọ nkwọ na unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ maka na mmiri ụtụtụ anaghị agba ururu unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị akọ n'igwe ana m asị ihe ọma mere onye mere ibe ya ya gaziere unu awụchago m kpọmkwem na mmemme na nnọkọ mụ na unu n'igwe ekunye onyonyo unu mara aha m bụ Odoziakụ Chinyere Anaeke Ogbonna aga m akpọbata nwanne m nwoke mụ na ya na-eme unu obi ụtọ mgbe ọbụla woo aga m akpọ aha ya ọ ga-eji aka ya kpọọ maka na ama m na unu amarago ya bụ aha ọ ga-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taata ọ bịa kenecha unu akpọbatakwa onye pụrụ iche anyị na ya ga-anọ na mmemme nke ụbọchị nke taata wee kwuo isiokwu anyị ji bata ọ bụrụ na o kenecha a ga-akọwa gịnị ihe anyị ga-eme n'ụbọchị nke tata ezi nwanne m nwoke akwa m na aga m akpọ gị na ị ga-eji aka gị kọwaa onwe gị maka ịbịa n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata ngwa nye igbo niile olu Igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịrị unu mma aha m bụ Chinonye Pascal Anaeke anya na-eto elefe dike eji wega m eji ọnụ ekele unu n'ụbọchị taa mana n'obi dị m ụtọ m eji ọja na-ekele ka m gosi unu ụda
Ọ ya ka ị na-eme?
were na-ekele ụmụ Igbo unu anụghị ụlọ ka m ji kwụsị agaghị emenwu ihe nọ na ya ka o ji aka ya gịnị wee kwuo unu mana ọja abụrọ ihe nwaanyị ya ka m ji hapụ ya ya kọwacha ya kene unu o kelego unu na ụbọchị nke tata o nwere agadaga nwoke anyị na ya nọ n'ụbọchị nke tata ọ ga-ekelekwa igbo niile kọwaa aha ya na ebe o si pụta maka adị ama ama ndị ndị o gwara gịnị ndị o nwanne m nwoke
ada ekene m gị igbo keleenụ rienụ zụọnụ kelezuonụ ọ ya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ihe a bụ maazị Onyekachi Emekemha ọnụ na-ekwuru ndị igbo ee m bụkwanụ onye na-eme ihe egwuregwu nke ndị oyibo na-akpọ kọmedi na mc chọrọ ime ihe mmemme ị na-eme ka ọ gaa sịrịrị were were ị kpọkuo m meere gị ọ dị ọfụma ekene m unu igbo ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma n'aha jizọs abụkwanụ m nwa afọ imo steeti ị bịa na Mbaise na-asị ndị Mbaise na-akpọ dede anyị na-akpọ dede bụ Lude Ahịara Ahịazụ Mbaise ọ bụ ebe m si kpọmkwem ekele m unu. Unu ahụla unu ahụla ihe anyị na-ekwu Anyị erutela. Ya ga- unu ahụla ihe pụrụ iche Oke. unu ahụla ya Ndị mụ- Emezi. ndị mụrụ ha nọ na mmemme nke tata zuru ezu bara abara unu lee n'isi m onweghị ihe m tiri lenụ ha anya unu jizi aka unu mee gịnị ma ihe nọ na ya okenye na amabara ndị Mbaise ndị ahịa nọ n'ugbu a Ahịazụ Ahịazụ ndị Ahịazụ n'ugbu a marazi ya wụ ezi nwa afọ ha na-aṅazi ntị ka ha ma ihe nwanne ha ga-eme na mmemme Igbo Ekunie Igbo Ekunie bụ ihe gịnị ozuru ụwa ọnụ onye ọbụla na-amabeghị maka Igbo Ekunie dịkwa ka onye a mụrụ n'ụbọchị nke taata ka na-ebido ebido biko gbaa ọsọ chọọ Igbo Ekunie ebe a na-enweta anyị na akara niile eji enweta anyị ma akara ekwentị anyị akara nke YouTube ma nke Facebook anyị nọ ebe niile ma na Instagram ebe ọbụla a nọ kpọtụrụ anyị na ihe ọbụla ị na-eme ịkpọ ha na ekpe m anyị azara anyị agaghị ekwedị ka ị wetuo ọnụ anyị wee gaa gara gị ya bụ ozi ị na-eme mmemme ncheta ọmụmụ gị ị na-emepe ụlọ ị na-eme ịlụ nwaanyị ihe ọbụla mmemme a na-eme ọgbakọ Igbo ọgbakọ ndị otu kpọtụrụ anyị ka anyị bịa kọruo ka o si mee gịnị ka o si eme ọ dị mma ụmụnne m n'ụbọchị tata ihe anyị ga-eleba anya bụ dịka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo asị m ka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo ọ bụghị ka esi alụ nwaanyị ebe niile maka e nwere ọtụtụ otu esidịrị alụ nwaanyị mana ihe dị mkpa wụ nke ndị Igbo ihe gbasata ndị Igbo ka anyị na-agba gịnị mbọ ya maka na ihe dị ugbu a ka esi alụ nwaanyị chabụrụ chabụrụ alụrụ ebe a gburu gburugburu a na-eme anyị matazikwa na anyị bụ ndị Igbo anyị chọrọ ịmata maka ndị na-amaghị kedu usoro ndị Igbo onye Igbo zuru oke ji gịnị alụ nwaanyị ma ọ bụ alụ di ya ka anyị ga-amụta n'ụbọchị nke tata ama m na unu eburugo oche unu wee nọdụ were akwụkwọ ede- eh, akwụkwọ na mkpịsị edemede maka ihe anyị na-eme ebe a wụ ịkụzipụta ihe kwesịrị mmụta nwanne m enwe ihe ị na-etinye na ihe a maka ndị na-awụ ha gere ejila aka na-akpatụ ya na ibe akwụkwọ n'ezie ihe anyị na-eme n'Igbo Ekunie bụ ịkụzi asụsụ na omenala igbo na usoro n'ụbọchị taa ihe gbasara alụm nwaanyị usoro esi alụ nwaanyị anyị atụleela n'oge gara aga ka ndị omenala ọzọ si dị obodo ọzọ si dị tata anyị ga-anụ site n'onye ọnụ ọnụ onye Mbaise ndị eji omenala mara n'ala Igbo anyị nụ n'ọnụ nke ha akọwara anyị otu anyị esi anyị alụ ga-ekwe mara otu o si dị na nkala ngalaba nke ha Ọ dị mma. N'iru. ụnụ anụlanụ ka o si mee nwanne m nwoke ọnụ na-ekwuru ọha na-akpọ MC the teacher n'asụsụ ndị iti ọ ka esi akpọ ya dịka na omena- na onye igbo omenala zuru ezu na nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ma nwaanyị chọrọ ịlụ di kedu ebe ọ na-ebidodu Ah, igbo bụ igbo ekene m unu ọzọkwa ịma ịbịa ihe a na-eme n'obodo taa ndị okorobịa na agbọghọbịa ụmụafọ Igbo ahapụla omenala na-emezi omenelu ya bụkwa na ihe ọjọọ jọgburu onwe ya n'ala Igbo onye gaa obodo mepere emepe mba mepere emepe ọ hụ nwaanyị a- ọ hụ nwaanyị ọ sị ahụrụ m gị n'anya ị hụ m n'anya bum ha alụwa ọ bụghị ka esi eme ya nne na nna anyị ha mụrụ anyị e nwere ka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo ị hụ nwaanyị masịrị gị ihe amasị gị ọ bụ nwoke hụrụ gị ya ọ nne gị hụtara gị ọ nna gị hụtara gị ị gaa usoro ya bụ nke mbụ a na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ i ruo ịkụ aka n'ụzọ ebe nke nke nwaanyị ị kọwaa onye ị bụ kọwaa ebe i si kọwaa ihe ị bịara ime ị kọwachaa nne na nna nke nwoke sị okee nwa anyị nwoke anyị ahụgo ebe ị kpọrọ anyị bịa nne na nna nke nwaanyị asị okee nwa anyị nwaanyị ọ wụ onye nke ị kpọtara asị ee asị okee ha alaa ha enye onwe ha izu dị iche iche ka ha jụkwanụ ese maka na ịbịa n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo bụ nwanne m nwoke enwere ihe ị kpọtụrụ ụkwụ ugbu a wụ ebe o si tọchịcha m ịjụ ese maka na ụfọdụ ndị anaghị ajụ ese ụfọdụ na-eme n'ụzọ ha lụọ nwanne ya gaba n'ihu ị na-eji ya ebe ahụ ọ na-adanye ịjụ ese bụ onye nwere ike ịbụ ọ bụrụ nwanne gị maka na ị gaa obodo mepere emepe e nwere ihe anyị ji na-ayọ na-ekpe ekpere na-ayọ ndị igbo ka onye ọbụla mụrụ nwa afọ igbo mee ka nwa ị mụrụ mata omenala igbo biko ịmata ịjụ ese bụ onye ọ bụ nwanne gị gị na onye ọ ga-alụkọ ihe ọwa bụrụ ndị ohi ihe ọwa bụrụ ndị ama ọ bụ onye ga-abịa na ezinụlọ gị o tisaa ezinụlọ enwere ọtụtụ ndị dị otu ahụ ajụcha ese ahụ bụ ezinụlọ a niile ha kwekọrịta ọnụ na ha ga-alụ e zizie ozi ngwa ụnụ bịa ka enye unu ihe edemede ihe unu ga-eme eji alụ nwaanyị enye list ihe ndị oyibo na-akpọ list akwụkwọ ihe edemede eji akwụ ụgwọ nwaanyị enwere nke nwoke nwee nke nwaanyị ndị ụmụ agbọghọ nke ụmụ okorobịa e nwere ọtụtụ ndị na-eme ya n'ala Igbo na-ana nke ụmụ okorobịa na-ana nke ụmụ agbọghọ emume ehe dịka ndị dịka ịbịa n'Imo steeti ndị bụ ndị Ideato na-eme ihe akwụkwọ nke ndị nna ma akwụkwọ nke ụmụ agbọghọ nwee akwụkwọ nke ndị nne nwekwa akwụkwọ nke ụmụ okorobịa mana Mbaise ebe m si bụ ụmụada eziokwu ebe ọ dị mkpa ebe Mbaise ebe m si kwe na ịbụ bụ ime ihe nna mee ihe nne a na-akpọ ivu efere gị mee ihe amaala mee ihe ndị ụmụ ụmụ ndọm ụmụ inyom ime n'ihe nke ndị bụ ụmụ okorobịa na-etolite ụmụ agbọghọ ha nọchiere gị ụzọ asị gị nye ha ihe nchekwata ikpu inyeghị ha nna ịbịazie nna mụrụ nwa asị gị ka ịkwụziere ụgwọ isi nwaanyị ụgwọ isi nwaanyị enweghị ego a na-etukwasị ya ọ bụghị sị na ekwe ihe ị ga-akwụrịrị ọ ka gị na ọgọ gị shi n'ihe dịka em, ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị mpaghara ebe i si kedu ka esi eme a na-ahụ ya na-akpọsa ya ka ebe a na-ere ahịa Ke ka esi akwụ ụgwọ isi nwaanyị? O sikwa dị na obodo anyị ugbu a a na-ahazi nwaanyị ọnụ a na-ere nwaanyị ere ọ wụ ahịa akpọsara akpọsa ije ọgụ wee ije nkwọ wee ije ngwụ ya na-eme akpọ aha gị weta ihe ji gosi ọ, ihe niile awụ ure ure Ure. ure itinye ha wee kwe ha nya asị ngwa jiri ọ- ọgọ jiri ego a leziere anyị nwatakịrị a anya anyị a na-ere nwaanyị ere otu esi eme n'obodo anyị ugbu a
nwere ihe dị iche na ka unu si eme ya na nke Mm. nwanne m nwoke kwuru.
A- omenala Igbo wụ otu
asịkwa na abịakwa na omenala ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ebe m si bịa pụtakwana na-akpọ Mbaise bịakwa na Mbaise a e nwekwara ama ama ama niile nwere ka ha ji alụ nwaanyị abụ m onye Mbaise bụrụ onye Ahiazu irute n'Ahiazu eshi m n'Ahiara Ọfọiri irute n'Ahiara Ọfọiri eshi m n'ebe a na-akpọ Lude iru na Lude autonomous community eshi m Lude ama irutekwana na Lude ama eshi m ebe a na-akpọ Isiwedu because ebe anyị nwere ama asatọ irukwana na Isiwedu a eshi m ebe a na-akpọ ndị ụmụ eleonye ụmụ eleonye ka anyị si alụ nwaanyị bụ ka nne ji jikọta anyị nna ha ji bụ emechaghala ihe ịkwụ ụgwọ ihe mmemme rikọrịta nke ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nna mụrụ nwa wụ onye ga-esi ekwe ihe

abụrụ ihe ihe ọgụ na mgba ọ bụ ihe ure maka a na-ekwu ndị Igbo a na-atụkwa n'ilu sị ọgọ bụ ikwu nke gịnị ikwu nke atọ a sị ọgọ bụ chi onye ebe ọbụla nwa gị nọ lụrụ di ezinụlọ unu agbawanyekwala n'ebe ahụ maka ụfọdụ ndị na-asị aga m alụ nwaanyị ebe dị otu a maka na ejiri m ego ndị Igbo anaghị ere nwa ha ere ihe a na-ekwu lee nwa leta ya anya ka ọ dịrị nwa ha ha na-ele ya obi dị ya mma ha ga-asịkwa na ọgọ ha na-eme gịnị eme ọfụma o nwee ihe ọzọ ị na-agbakwunye i lee anya na ihe ịlụ nwaanyị a ọ bụ omenala na-agbanwe agbanwe dịka ụwa si na-agbanwe oge mgbe a na-aga ije di ebute mmanya ọbụla otu agaala ya ala

o meta ọnụ ya buru chọọ onye wụ di ya bunye ya onye ahụ ya ọ bụnụ ịgba ndụ ebe ị na-ekwu ugbu a o nwere ihe m na ụfọdụ ndị anaghị eji mmanya ngwọ ka m ma eji eme ịgba nkwụ nwaanyị mana ọ dị ka o nwere ndị na-anaghị ejizi mmanya ngwọ wee na-agba eme ihe anyị na-ekwu ugbu a ọ ya wụ ọlọrọ ọhụrụ anyị na-ekwu omenala ga-adị ọ mmanya ngwọ ka eji eme etinye mmanya ngwọ a

ndị mmanya niile ebuzi bịa onye ọ na-aṅụrịbazie a na-ekwu okwu kwụsị maka na-ekwu okwu. ụfọdụ mgbe ihe anyị kwuru ugbu a na ebe a ga ịlụ nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị ebughịbe mmanya bunye di ya anaghị eri ihe ọbụla maka a ga-asị ya Onye iji akwa. nne enwere nke m gara m kwuo ihe ihe ekwuru ekwu ebe ha gbara nkwụ a na-ajụ ya nne ịsaghị nara ego nne ịsaghị riwe nne ịsaghị ṅụwa mmanya mgbe o ji buruzie mmanya ga bunye di ya ya sị ha nna m

ma ọ wụ peni akwụrụ ụgwọ isi nwaanyị e nwere ihe ọ na-egosi oge a ga-agbakwa ihe dị ka alụkwaghị m ọwa ego ole ka a ga-eweghachita iji sị na akagbuola alụmdi na nwaanyị adịghịzi ha Ọ bụ eziokwu. ọ ga-enwezi ọkwa ekwesị ịghọta ndị na-anaghị ego isi nwaanyị achọkwara ịgba alụkwaghị m echi gịnị ka a ga-eweghachita iji sị akagbuola ya ebe a ka anyị tụkwa kwesịrị ịghọta kọwara ya ya wụ ebe e mere ji ọ wụrụ na i nye ha ego ha were otu narị naira jido adị ama ama mana ekpere anyị bụ na gịnị igbo bụ alụ ọrụ alụ ọrụ ụlọ anụ maka na igbo anaghị emekwanụ alụkwaghị m ọ ghara m agha na ugbu a meziri ruo ebe ọbụla maka ndị ndị nne na nna ya otu ọbụla o si maa mma jọọ njọ nwaanyị lagodu be nna ya ọ nọtụ a ga-agwa nne nne ị nụ na ị ga-agaghachi n'ebe di gị ebe ahụ wụ ebe ị nwere ọkwa ị nụ ka anyị gbaa mbọ wetuonụ obi ọkwanụ ndị nwaanyị na-alụ alụ di adịghị mfe a sị di bụ ndidi ị ga-aga ịnọrọ wetuo obi were ebe a ka be gị nọrọ ebe a kwa nku gị ihe niile na-emewo ebe ahụ maka ime ọkwa ị lụọ di laa lụọ laa ụmụ gị lụọ lọta ụmụ otu ọ ga-adị ka anyị ghara ilere ihe ndị obodo ọzọ na-eme ka anyị mata na ebe anyị si maka na omenala ndị gịnị ka na-echekwa ha otu a ka m ga-asị anyị dọbiri ya na ihe gbasara emume alụmdi ọ ngwanụ ndị hụrụ na ihe ndị anyị kwuru anyị ekwutecha ka ha si eme ya biko ntị anyị ghere oghe ekwentị anyị ghere oghe kpọọ anyị gwa anyị na o nwere otu unu si alụ nke unu ka anyị nwee ike wepụta ya ihe anyị nọ ịgbasa ozi gbasara omenala igbo na mpaghara ọbụla ọ nọ ebe ọbụla ị nọ kpọọ anyị anyị ga-abịa ị kpọgodo anyị n'ala igbo anyị ga-abịa ebe ọbụla ma na mba ofesi anyị ga-aga ebe ọbụla gaa wepụta ya o nwere ndị na-anọkwa na mba ebe ha nọ mee gịnị ihe alụmdi na nwaanyị a na-emekwa ya n'usoro ndị Igbo si eme anyị ga-agakwa ebe a kwuo ka o siri dị ana m asị ka ndị mụ na ha nọkọrọ ka anyị kelee ndị niile nọnyere anyị na mmemme nke ụbọchị nke taa ka sị ezi nwanne m nwoke kelee ọha na eze ndị niile anyị na-anọ na mmemme nke ụbọchị nke taa igbo bụ igbo ekele m unu ọzọkwa ị ma anyị amatala ka e si alụ nwaanyị n'ala igbo biko ayọ m na-ayọ nwa okoro ma nwa agbọghọ bi na mba mepere emepe emere bụ ke ndị oyibo na-asị i love you you love me i give you belle

ị hụ onye ị hụ onye tọrọ gị gị akpọọ ya dede ọha anyị na-akpọ ee ị chọkwana ị wụ sị ị wụ nwa afọ mbaise ị sụ mbaise mbaise wukpo anyị na-asụ ya dị ha ọnụ onye mbaise ja-asị gị chineke mee chineke akpọdịla gị ọkụ chineke gbudoro gị egbu Ọ dị. dede mụ na gị nọdị

TV ụlọ akwụkwọ ka o si mee n'ụbọchị nke taata anyị ataala ụkwa jaa ya bụ eze ana m asị ọ ga- anyị na unu ga-anọkọkwa mgbe ọzọ ka chi bọọrọ afọ mee gịnị bọọrọ unu nkụ ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrịrịrị unu na mma ana m asị udo dịrị unu ruo mgbe anyị ga-anọkọ ọzọ ka emesịa nụ Bye bye now.